nwaanyị obodo ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke anụmanụ nwanne m nwoke unu china bụ nwanne m nwoke ịghọtago ọ sọ iwe na-ewe gị ọ nwanne m nwoke and m ma na-akpọ ya iyi as long as ị na-asụ asụsụ m ị na-anụ asụsụ m na-abịa na comment section ebe a na-eme m insult ọ nwanne m nwoke ka ị bụ and m ma eji iyi na-akpọ iyi ka ntị ya wee yere oye ewu ọfịa ofu nwanne anyị nwoke hee mere otu a guys nya anwụ ọ na-ele shoe na street ụmụ ihe shoe ụmụ china shoe agasị a na-egote na ife na ịghọtago na-ele na street na-ele wee na struggle wee na-azụ nwa na school na nursing school afụ m nwa yesterday wee fụ nwa wee sikwa nekwa ka ọ lasị bụrụ sọ mma wee sị hey my wife o oh, nje makụọ ya sị my wife wee na kezi how far now ịghọtago kezi long time how is even how is my brother sị m e eh, ma kpọkwara sị m ha nke ọ sị m ee eh, eh, sị m nọ nọ ms na ọ wife before not now mụ nekwa ọyị ya nwoke nwoke obodo be fa mụ nekwa ọyị ya nwoke na ọ wife that time o si otu a correctie m n'iru the guy nsị okay sorry o nke na the guy nsị kezi how far nke m ọ sị m he na ya ya na ya efinishigo ịghọtago o yikwa efe nurse na o si ọrụ this guy zụgidere nwa na-ata afụfụ na-anya anwụ na-anya mmiri na-azụ nwa na-azụ nwa na na na na skuulu ọ sị na skuulu nursing sị na ọ nwunye ya nwaanyị ọkwa na-aga ka Romeo na Juliet ebe ọ bụla ị fụ ya na ya na-abụ ha na-anọcha ma na melody na-amịcha ọnụ ọ kpọgo ya o dupụta ya ọ banye moto o ji aga skuulu

kịta gị na-emesị fa nwa ejego jekwuru eh, nwanne ya onye obodo fa nke anụ dị na ya ọ sị na enyi nwoke na enyi nwoke na fa na kara achọ ịnụ m jekwuzie onye obodo fa ka o gosi m ụnyaahụ chai anya mmiri gbaa m ịfụzi ya dịga ezukwa anụ ya bụ nwa ọ na-asa ka dis ọ na-akụzi star n'elu ma ọ na-aga ije mechasịzịa dịka skeleton nsị o oh, because ama m ife na-eme o all this while a sị na ya na ya na bụkabi o ji wee mechaa otu a amara na this girl alapụ guy since this girl sị na ọ bụrọdụ ife taa na ọ lapụrụ ya since three years na ọ bụrọdụ ife taa ka ọ lapụ nwa nwoke a wee bụsị na nwoke wee bụsị anya ibie anya ụfọdụ bie nọ n'ụdị ọnọdụ anya fa na-alụpụta alụpụta mana nke dịga ịbasizi n'ime anya nke ba n'ime isi tasisi ata isi taa ata ị ya-agụtazi ihe e, e, agịgịrị onu ya agụta ọ na-agazi ikuku a na-ebu ya ọ na-aga ikuku a na-ebu ya zụba nwatakịrị na-ele na-ele shoe na-agba ọsọ ndị metro na-azụ nwatakịrị na nursing school zụsịa ya ọ lapụ gị jekwuru nwoke obodo hei m bụrụ mama mụtalụ nwa ọkwa ịfụ m bụrụ mama gị ịbata na ịbata isi ịnata nnọọ m just ọkwa gbuo yi fuel mụ yi ọkụ ndị isi ndesa ya otu a m kpanye ya wụkwasa yi fuel n'isi mụ yi ọkụ ọkụ enwuru yi n'arụ kama sị si na m gburu nwa m mụnye yi fuel n'isi na ịbụrụ mmadụ bata obodo bata obodo ịma na ịbata n'obodo jọngụ na ihe eche ka nwaanyị obodo ịbịakwute nyere ya aka kezi ife a na-esite ndị jere obodo ndị ọcha apụ eburu nwaanyị agbagba nwaanyị odu ụmụ anụ nọ ndị obodo ndị ọcha buru ya ivu na-eme na ịya anụ ivu na ọ chọkwara iburu ya nata naijiria because ya nwa na-akata ife niile kwalite ime gị bụrụ ọganyara o mezie blọg ghara ịchọzi ya wee n'onye be anyị mana ọnụ bịa bụ na ebube ụmụ anụmanụ nọ n'obodo a na-enwere aka ọrụ o nwere ife onye obodo nwere ike inye nwa i je zụba ya na skuulu nke a na-agbakasị m arụ je zụba ya na skuulu zụba ya na skuulu